cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da k'a ɲinin ala fɛ a ɲuman nana kɛnɛ in kan cogo min na ala ka bɛɛ ɲuman segin ka somɔgɔ ɲuman sɔrɔ a nana kɛnɛ in kan ka hami minnu to aw la aw yɛrɛ ni ala de b'o dɔn an y'a ɲinin ala fɛ dogolen ni bangelen aw ta ni an ta min ni ala ta bɛ bɛn ala k'a dilan min ka hami ye garijɛgɛ ko ye a hɛrɛma bɛ setigi ala bolo ya rabi ala k'a d'an n'i ma min ta ye furuko ye furuɲɔgɔn ɲuman ya rabi ala k'a nɔgɔya an n'i ye gɛlɛya bɛ min k'a ka furuso kɔnɔ nɔgɔya masa ye ala ye ala min ye seidina ali ani an ba fatima ka furu barika ala ka barika don an n'i ka furu la min ta ye denko ye den barikama ala k'a d'an n'i ma min ta ye kalanko ye ala min ye an fa adama ladɔnniya dɔnni nafama ala k'a d'an n'i ma min ta ye banako ye ala min ye ajuba kɛnɛya yarabi kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a d'an n'i ma min yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ tunga fɛ i b'i hami o de la an ye tunganatagalaw kalifa ala ma ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ u taara min ɲini ala k'a don u garijɛgɛ la ala k'u ɲuman segin ka na an yɛrɛw ɲuman sɔrɔ hami fɛn o fɛn an da sera min ma an da ma se min ma ala b'a bɛɛ dɔn ale de bɛ se k'a bɛɛ dilan aw ta ni an ta min ni ala ta bɛ bɛn yarabi ala k'a dilan an n'aw ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama kira n'a sodugow kama sɔli ala rasul o la n'an bɔra yen sigi kun ye min ye o bɔra k'a fɔ ansarudini islamiya a biro national ka tournée don ka yaala a ka section duguw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn baro baara kɛ cogo ɲuman kan ala sɔnna su in na ka segu de garijɛgɛ su in na ta in na ka fara sini tile kan o la an bɛ fɔlɔ ka biro nasiyɔnali fo moro jalo a n'a ka biro mɔgɔw alifa jalo a n'a ka o dugu baarakɛlaw ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da ka dugawu kɛ u ye k'a ɲini ala fɛ jɔyɔrɔ min kalifara u ma tɔn in baara la yarabi ala k'u fanga se a bɛ dabɔ arijinɛ min ɲinini kama ala k'a nɔgɔya an n'u ye o kɔfɛ an bɛ segu section fo k'a daminɛ a perezan na ale yɛrɛ fari ma jɛ a ye sira ɲini an fɛ an yɛrɛ diɲɛna a ka taa lafiya an bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a fari lafiya ala k'a kɛ farijagabɔ ye o la ka perezan fo k'a ka jama bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn k'u barika da an bisimilali la dugu in kɔnɔ kabini an donna bonya ni bonya don an ka kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don dɔ la a n'a ka sahabaw sigilen tora kira ye dunan dɔw kunbɔtɔ ye u bɛ nalen kira ko sahabaw ma ko a ye wuli a ka ala ka maabaw bisimila sabaw girinna ka wuli ka dunan ninnu kunbɛn k'u bɛrɛbɛrɛ dunanw y'u ka sejuru kɛ fo sejuru banna u ye sira ɲini kira fɛ k'u bi taa kira ko sabaw ma ko a ye wuli a ka nanfigiw bilasira sabaw kabakoyara u ko ala ka kira an ma nin faamu dɛ kuma si fila mɔgɔ kelenw ma anw ma nin faamu kira ko sabaw ma k'a dun a dun bɛɛ b'u la o u natɔla ne ko a ye wuli a ka maabaw kunbɛn a k'u bisimila ko sabu dunan ye ala ka maaba de ye n'a bɛ don i kan a ni hɛrɛ bɛ don i kan n'i y'a ladon ka ɲɛ ala b'a barika don i ka du la k'a barika don i bɔkolo la o de la nabila ibrahima alayhi salam ale de welela ko ala teri u ye ibrahima ɲininka ko mun na ala y'e sugandi k'a k'a teri ye ibrahima ye fɛn damadɔ fɔ n mago t'a bɛɛ la nka n mago bɛ min na a ko ale ibrahima ma deli ka daraka dun a ma deli ka tilerafana dun a ma deli ka surafana dun f'a ni dunan dɔ k'a dun ɲɔgɔn fɛ o la dunan ye ala ka maaba de ye kira ko n'i y'a ye n ko a ye wuli ka maabaw bisimila k'o de kama n ko a wuli ka maabaw bisimila dunan ye ala ka maaba de ko nka sisan u taatɔ n ko a ye wuli a ka nanfigiw bilasira o sabu dunan ye mɔgɔ de ye n'a ye min y'i ka so n'a taara a ka so a bɛ taa lakali o de la n ko a ye wuli a ka nafigiw bilasira segukaw anw ye min ye aw fɛ yan bonya don an ye min ye aw fɛ yan karama don an ye min ye aw fɛ yan maaladon don o la an b'aw fo o la kosɛbɛ perezidan n'a ka jama k'aw waleɲumandɔn k'aw barika da k'a ɲini ala fɛ yarabi hali bi jɔyɔrɔ min kalifa bɛ aw la a dafa cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya n'aw ye a dafa cogo ɲuman ala k'a nɔgɔya n'aw ye ka tila k'an karamɔgɔw fo segu kɔnɔ yan n'i ko segu ka ban mali dɔnnibaga dugu n'i b'u kɔnte bolonkɔni tɛ se ka kuru ka ban fiyewu f'i ka segu fɔ o tɛ se ka kɛ yan ye dɔnni dugu ye yan ye karamɔgɔ dugu ye sango anw sigi bɛ min ka sɛzi kan o kalanna yan de o ye yanka de ye wa an karamɔgɔ camanw de filɛ an kɛrɛfɛ an bɛ kalan ta minnu fɛ an bɛ dɔnni ɲini minnu fɛ ɔ olu k'u sigi tabali la ka anw lamɛn i b'a dɔn ni bonya tɛ a tɛ kɛ ni bonya tɛ a tɛ kɛ sanko an karamɔgɔ min bɔra mikoro la sisan mamadu sɔlihu karamɔgɔ ale ka na sigi anw kɛrɛfɛ k'a b'an namɛn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn ni yɛrɛmajigi tɛ foyi t'a kɛ sanko k'ale bɛ tila ka kuma anw na an n'an jurumu k'a bɛ bonya fɔ anw na ale de ka bon la ya'rifu al-fadla li ahli al-fadli illa zawuhu maa si tɛ mɔgɔ dɔ dɔn k'o ka bon fo min yɛrɛ ka bon maabaw ka bon cogo min na u t'a dɔn ko mɔgɔ ka dɔgɔ maaba tɛ se mɔgɔ dɔgɔya la i n'a fɔ maanin yɛrɛ fɛnɛ tɛ se mɔgɔ bonya la ah. maanin b'i n'a fɔ kulu kan mɔgɔ maa min bɛ kulu legelege la ale b'i to kulu sanfɛ ka hadamadenw ye k'u ka dɔgɔ ale ɲɛkɔrɔ nka ale ɲɛ bɛ mɔgɔw dɔgɔman na cogo min na mɔgɔw yɛrɛ fana ɲɛ bɛ ale dɔgɔmannin de la sanfɛ ah? kabiri mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko e sɛgɛ ko sɛgɛ tɛ ko ayi k'a bɔn bɛ ba e sɛgɛ kɔnɔ yɛrɛ de tɛ k'a ka misɛn dɛ ɔ a ɲɛ bɛ mɔgɔw la duguma u ka dɔgɔ u yɛrɛ ɲɛ b'ale la ale ka dɔgɔ wa maaba fana bɛ ten a ka bon cogo min na a t'a dɔn mɔgɔ ka dɔgɔ n'o tɛ an karamɔgɔ kana sigi an fɛ nɛnɛ la yan tiɲɛ yɛrɛ la a ma tɔ foyi to an na a ma tɔ foyi to an na nka a ma bala an na dɛ a ma bala an na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an na ala ka hɛrɛ k'an na ye karamɔgɔ fɛn o fɛn n'u y'u ka bonya to an na ka na fara an ka kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ yarabi dɔnni nafama ala k'a d'anw ma karamɔgɔya tɛ taa f'i ka s'i yɛrɛ kɔrɔ fo dɔ ka k'i kun fo dɔ ka k'i kun dɛ a y'a to dɔ ka k'an kun koyi kira bɛɛ n'a ka mujiza don kira o kira nana a tile ala y'o mujiza de d'a ma ayiwa idirisa tile ala ye turabu di o ma e ye idirisa ye ɔ i tɔɔma tile ala ye turabu d'a ma sabu waati dɔnni tun diya ye lajɛli ye o la ala ye turabu dɔnni d'ale ma o kɛra a ka mujiza ye isa tile furakɛli de tun ye mujiza ye o waati o de kama ala ye furakɛli d'a ma a bɛ kunatɔw furakɛ ka suw kunu o kɛra musa ka e, isa ka mujiza ye bɛɛ n'i ta don mɛ anw ka bi tile bi tile mujiza ni kira min kun kɛra yan hali n'o ka kiraya valɛri kun bonyara ni muhamadu ye ni fɛn tun ma d'a ma bilahi an t'a lamɛn fɔlɔ finikolon don tun ye karamɔgɔya masiri ye bɛn bi n'i ye finikolon don ka waajulu fariman fɔ u b'a fɔ k'i egirilen de don ko fɛn t'i kun u b'a fɔ i egirilen don ko foyi t'i kun ko ni nin ye fɛn sɔrɔ sisan k'a da bi yɛlɛma o la fo dɔ de ka y'i kun pour que u k'i lamɛn i ka telefɔni bi lajɛ i kanna duloki bi lajɛ i senna samara bi lajɛ i ka don i ka mobili bi lajɛ i ka moto bi lajɛ ee mototigiya yɛrɛ ala ka karamɔgɔ bɛɛ kisi a ma a ye ala k'an kisi o ma koyi ala k'an tɛmɛ o kan pewu k'an kɛ mobilitigi de ye ani avion tigi o la n'an kumana a b'an lamɛn o garidi ɔ kuma karamɔgɔ ala ka dɔ d'an ma wa haramu tɛ dɛ non non non haramu tɛ caman ka sɔrɔ sulemana tɛ yan a ma tɛmɛ yan sulemana ka so tun bɛ siri bɔlɔ min na a ka so siri bɔlɔ o tun ye sanu de ye ala ka kira nabilayi sulemani a ka so tun bɛ siri bɔlɔ min na sanu de tun yeelelen don k'a kɛ bɔlɔ ye k'a gengen dugu la so bɛ siri o la faama jɔn ka sɔrɔ y'o bɔ yan sulemana tun ye kira de ye wakalakuna lakum mimma fil ardi jami'a ala ko fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ ne ala y'a bɛɛ dan aw adamadenw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛw o tuma ala ka miliyari d'an ma yanni an garijɛgɛ ka fɔ nin ye ala ka miliyari d'an ma yanni an garijɛgɛ ka fɔ amiina yarabi kira n'a sodenw kama sɔli ala rasuli o la an badenw an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ barikada su kelen tɛ tilabɔ walanda min n'an y'a kanu su in na an bɛ sira di an karamɔgɔ ma a bɛ don n'an ye walanda in na k'a ɲini ala fɛ yarabi ɲɛ min b'a la k'a lɛ ala ka ɲɛ in sabati tulo minnu b'a lamɛn ala k'a kɛ tulo kunnandi ye ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya ne n'aw ye sɔli ala rasuli aha an karamɔgɔ bisimila a ko an bɛ tanga ɲini ala fɛ a ka ne n'aw kisi ka bɔ seitanɛ tɔɔrɔ ma o min kɛra faralakerun fɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na seitanɛ min ti adamaden to yen waati si n'an gɛlɛya don dɔ la seitanɛ tɛmɛtɔ cɛ dɔ dalen bɛ kogo kɛrɛfɛ seitanɛ y'i bolo kɛ cɛ la k'a konkon ko cɛ wuli joona ko kogo bɛna bin ala jɔn wulila k'i jɔ ani kogo k'i da duguma fo min kɔnna min ɲɛ eh, ala jɔn girinna ka cɛ bolo minɛ seitanɛ don a bɛ adamadenya sawura la ala jɔn girinna k'a bolo minɛ k'a bolo mɔsi eh, a fɔ ala ka jɔn a ko ee eh, hinɛ b'an ci koyi Eh, a ko ni e kun tɛ sisan ne bi sa kogo bi bin n kan dɔrɔn n bi sa Eh, a ko ja i bi hinɛ koyi a ko a ma ko e ye n dɔn wa a ko n m'i dɔn a ko e ma n dɔn a ko don o don i ba i ka bato kɔfɛ i bɛ to ka cɛ min danga dɛ a ko o de ye ne ye a ko subahanala a ko seitanɛ wa ko jaati a ko ŋaniya ɲumanya jumɛn y'i bila nin na ayiwa aa a ko ŋaniya ɲumanya don ŋaniya ɲumanya tɛ a ko i bɛ to ka n dangali min kɛ o de mɔnɛ bɛ n na n t'a fɛ i ka sa k'i to nin sira kan n'i sara k'i to tan i bɛ kisi n dun y'a dɔn ni nin binn'i kan i laban bɛ sɔn ka sa o de la n y'i bɔ yen koko kana bin i kan n'i ye waatinin balo a dɔ la n bɛ s'i la n y'a dabɔ o de kama badenw a man ɲi dɛ ala y'a yira an na k'an jugu don k'an yɛrɛ k'a minɛ ni juguya minɛlan ye ha nka a ye layidu di ala ma k'a t'an to yen dɛ a ye layidu di ala ma k'a t'an to yen a ko a b'an daɲɛ siratigɛ bɛɛ la a b'an ban ala la a b'an ɲinɛ ala kɔ a b'an fili ala ma hali ala y'an da dacogoya min na don dɔ la ko an b'a falen a ye layidu di ala ma a y'a dafa a y'a dafa dɛrɛ a ko ala ma ko hali ala y'an da dacogo min na ko a b'an nɛgɛn don dɔ la an b'a falen n balimakɛ o kɛra kɛ i bɛ bozofin ye tile kelen a bɛ yɛlɛma k'a kɛ i ko gɔnjɛrɛba tulu b'u bolo ko sini ye kɔɲɔ ye ni muso in y'o mun ka ban a banna koyi dacogo ma yɛlɛma a ma yɛlɛma

ma sœur porodi mun n'i fɛ i ye seitanɛ ka layidu dafa wa ala yɛrɛ ka layidu filɛ kɛrɛfɛ e k'a lajɛ ni ala b'a ta bɔrɔtɔ a b'a bɔrɔtɔ n dɔgɔmuso porodi to yen a bɛ adamaden mako sa mako ɲɛ t'a la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka ban i golo in de la k'o finnen don n b'a f'i ye n ko finya ye danbe ye n b'a f'i ye n ko po finma o ye po natirɛli ye po jɛman ye pakɔti ye bilahi farajɛ golo ye pakɔti ye farafin golo de ye natirɛli min b'i daw la an karamɔgɔ tasi dɔ bɛ farafin golo sɔrɔ hali n'a ma fura k'a la tasi in bɛ tila ka tunu f'i b'a yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ n'o tasi ye tubabu golo sɔrɔ a n'a bɛ sa fɛn min bɛ kun farafin golo la a tɛ kun farajɛ la finya ye danbe ye an karamɔgɔ ɲɛkisɛ lajɛ finman ni jɛman tɛ han mɛ jɛman in ti yeli kɛ finman in de b'a kɛ ɛ n'i ko jɛman b'a kɛ ni jɛ binn'i ɲɛ kan o tuma a to yen kɛ a to yen a ka bugu an bɛ bere d'i ma yan han o to yen o finya ye danbe ye finya ye hɔrɔnya ye e bɛ ka ɲɛbɔ tubabu min fɛ tan dɛ n'i bɛ k'i golo jɛ o kama tubabu yɛrɛ ti nisɔndiya ko ale parila ka ɲɛ fo n'a ye vɛsi noir don a kan na fo n'a ye vɛsi noir don a kan na o to yen masar yɔrɔ ye ekɔliden ye dɛ kaye b'i bolo o fɛn in jɛlen don mɛ pour que i ka kaye k'i nafa fo i ka biki finman de sɔrɔ ka sɛbɛnni k'a la pour que kaye k'i nafa finya ye danbe ye i bɛ min yɛrɛ ye n'a b'a golo bilen a kɛ to i ka e ko bɔ a la i bɛ min ye n'a b'a golo bilen ko a bɛ ɲɛbɔ jɛya fɛ e k'i sigi i k'a lajɛ i b'a ye i bɛ tila k'ale yɛrɛ ka ko étudier i b'a ye ko ja ale yɛrɛ tɛ laadiri ye mun na mun na ni cɛkɔrɔba a m'a fɔ ko jɛya de y'a ni cɛkɔrɔba sijɛ bɔra a nɔfɛ furu la a bɛ mun fɔ ko danga de b'ale kɔ ko nin sijɛ kɔrɔ ye Ah, mɛ e i tɛ sijɛ fɛ e bɛ jɔn fɛ sa sifin a ye dun ban bɛ finya la ja i tɛ laadiri ye o finya ye danbe ye setanɛ a ye layidu di ala ma a y'a dafa ala yɛrɛ ye layidu d'a ma ala ta ti kɔrɔtɔ

wa ala kalela kuranɛ kɔnɔ k'a bi janɛmɛ fa a ye karamɔgɔw ɲininka aya kelen kuranɛ kun n'a kun ko yali ala kalela yɔrɔ jumɛn k'a bi arijinɛ fa ayiwa o aya kelen ti no a ti ko ala kalela n bɛ arijinɛ fa o ti kuranɛ kɔnɔ mɛ ala kalela nin yɔrɔ in na setanɛ ma ko n bi e ni olu n b'aw bɛɛ kɛ ka janɛmɛ sɔsɔ aya wɛrɛ la ala ko ko lahara ko ale bɛna janɛmɛ ɲininka hal imtalati Ah, wa takulu hal min mazid sigai. ala ko lahara ko ale bɛna jahanɛmɛ ɲininka Na. ko yali i fara wa ne ko n b'i fa Ɔhɔ. jahanɛmɛ o i fara wa Ayiwa. ko jahanɛmɛ bɛ ala jaabi Hmm? ko hal min mazid Wala, wala. hal min mazid kɔrɔfɔ cogo fila de b'a la Ayiwa, wala. kɔrɔfɔ cogo fila Awɔ. hal min mazid Na. yala dɔ wɛrɛ bɛ yen wa Ɔhɔ. porodimuna dɔ wɛrɛ bɛ yen mɛ sisirila dɔ bɛɛ bɛ yen jɛnɛyakɛla dɔ wɛrɛ bɛ yen wa dangaden dɔ bɛ yen wa ala y'a bila ka na n b'a sɔriya o y'a kɔrɔfɔ cogo kelen kɔrɔfɔ cogo kelen wɛrɛ hali min mazid ee ala esike pilasi bi yan bilen wa i ye min fɔ a kɛra i ko i bɛ n sɔsɔ ala n fara dewu ala k'an kisi a ma ala kan'an don a kɔnɔ sali ala rasul an karamɔgɔ t'an n'a ye an y'a daminɛ ni setigi ala tɔgɔ ye ni fɛn min daminɛra ni ala tɔgɔ ye a bɛ barika don o la i janto bisimilahi la to i k'a fɔ a f'i muso ye k'a ka to k'a fɔ n'a tora ka daga sigi ni bisimilahi rahmani rahim ye ɲɔ min bi bɔ o kɔnɔ ala bɛ barika don o la a dunbagaw kɔnɔ bi fa nka bi muso caman t'a sigi n'o ye dɛ a bɛ sigi ni jarabi nɛnɛ de ye daga sigi kan o ye jarabi nɛnɛ de ye ɔ o dunbagaw bɛ se k'o dun cogo di ko nɛnɛ ka bɔ olu la i janto bisimilahi la n'i y'a fɔ ala bɛ barika don i ka ko la ala jɔn muso dɔ filɛ nin muso in a da la jigin da la yɛlɛ a ka ko o ko bisimilahi rahman rahim mɛ i b'a dɔn ala ye kabako masaba tuma dɔw la silamɛmusoba ala b'o garijigɛ maalankolon cɛba dɔ la tuma dɔw la silamɛ cɛba ala b'o garijigɛ maalankolon musoba dɔ la nin silamɛmusoba in cɛ ye maalankolonba ye ala ko man d'a ye muso ka bisimilahi fɔ in o b'a tɔɔrɔ don dɔ la dɔ nana kalifa dɔ di muso ma wari finikolonasiri don ko muso k'a kalifa muso bolo dontɔ wari kɔrɔ a ko bisimilahi rahman rahim a wulitɔ k'a bɛ taa wari bila a ko bisimilahi rahman rahim

muso bɔra so kɔnɔ cɛ y'i mɔlɔnti ka don a ko bi n b'a bisimilahi ba ci ka bɔ i nun na wari kalifa min bilara wagande kɔnɔ a taara o ta k'a bɔ muso ɲinɛ ma ka taa kalifa fili kɔlɔn kɔnɔ walahi waati janyara kalifatigi mago sera kalifa ma a nana muso fɛ yen k'a bɛna kalifa minɛ muso wulitɔ k'a bɛ taa wari ta a ko bisimilahi rahman rahim a bɛ don a siso da fɛ bisimilahi rahman rahim k'a bɛna wagande dayɛlɛ jibirila ko ala a bɛ kɛ cogo di kalifa in tɛ yen dɛ i ka jɔn min malo k'i tɔgɔ to a da ala ko jibirila o ti kɛ a fɔ mikaila ye ko kalifa in b'ale ka bila fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni n ka jɔnmuso bolo fɔra a kɔ a bɛ pilasi min na n b'a bɔ yen n badenw muso ye wagande dayɛlɛ k'i bolo don a ka finiw jukɔrɔ ka taa bolo bɛn wari finikolon na siri ma a y'a ta yɔrɔ min na fo ji bi sɔlɔ ka bɔ a la muso jɔlen kabakora

a jɔlen mɛnna nka a nana min ye kulusi ɲiginnen ka wusa jeni na n ka taa kalifa ka kalifa di a tigi ma ka yafa ɲini a fɛ a bɔra yɔrɔ min na cɛkolonba sigi bɛ a nana kalifatigi ma a ko karisa i bi yafa n ma dɛ kabiri i y'i ka wari bila yen ne ma maga a la mɛ n y'a sɔrɔ ji de y'i ka wari sɔrɔ n bolo ee waritigi ko ni fɛn ma wari sɔrɔ fo ji ne yafara o ko k'a b'i kɔ don cɛ yɛrɛ maloyara a ko kana taa dɛ a ko a sera n yɛrɛ ka maloya a ko walahi ji min y'i ka wari sɔrɔ ne nɔ don don min na i ye nin di muso ma ne de fɔra a kɔ k'a fili kɔlɔn kɔnɔ mɛ n'i y'a ye a nana wari in sɔrɔ a ka wagande kɔnɔ siga t'a la ala min tɔgɔ b'a da siga t'a la o ala in bɛ yen wa a b'a dusukun na a ko ni nin kɛra ne yɛrɛ kan ka maloya ka yafa ɲini

kɛ fɛn fila kuntigi kɔni mɛ mamadu manton k'o fɛnɛ ka fisa manton tɔw ye mamadu hɔrɔma kama hali n'a sɔrɔ kuranɛ ye dɔ wɛrɛ fɔ kuntum kayira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar hali ni kuranɛ y'o fɔ mais bonya dɔ kɔni b'anw bolo mamadu hɔrɔma kama ayiwa sabu manton tɔw tɛmɛna olu ka jogo jugu dɔw kɛ ma i ye jɛnɛya kɛ su fɛ masalan yanni dugu jɛli cɛ a bɛ sɛbɛn i ten kan ko nin ye jɛnɛya kɛ surɔ mɛ ala ye anw kisi o ma mamadu kama dɔw ka dugukolo de cɛra ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ sankolo fɔlɔ mɔgɔw tulo b'a a mɛlɛkɛw tulo b'a dugukolo syɛw kasikan na ala ko k'a dafiri k'a sabu kɛ mun ye ko cɛw ti sɔn ka muso furu ko cɛ damaw bɛ ɲɔgɔn ɲini mɛ anw tɛmɛna o kan cɛ damaw bɛ ɲɔgɔn ɲini anw tɛmɛna o kan anw fɛ yan muso damaw de fana bɛ ka ɲɔgɔn ɲini cɛ damaw ka ɲɔgɔn ɲini kɔfɛ muso damaw bɛ ɲɔgɔn ɲini ne ma da la hali ni wuluw b'o kɛ jaba tɛ mɛ ala ma anw ka dugukolo firi ayi jɔn kama aya mamadu bonya kama ala ye bonya caman k'anw ye mustafa bonya kama mamadu mantonw ye mustafa bonya kama na mɛ o ah an karamɔgɔ ah ni mɔgɔ min ye e dɔnbaga dɔ bonya e kama ah n'o tigi ye e den ye a kan ka mun k'i den ye hakilitigiw mɔgɔ dɔ ye e dɔnbaga dɔ bonya e kama mɛ e yɛrɛ den dun n'a y'o ye o bonya man ka bonya i dɔnbaga ta ye wa hakilitigiw a kan ka bonya n'a ye bɔn munna n'a fɔra ko kira mamadu bɔnna ka wusa bɔnna tɔw ye munna o b'anw tɔɔrɔ ayiwa mɛ ka sɔrɔ ala ye anw bonya manton tɔw ye mamadu kama ni mamadu joliw bonyara ni anw ye munna o b'anw tɔɔrɔ de heyi ni duuru dir'i ma n'i jɔr'o la ah. ko fo tantigi ka ta k'a minɛ ka d'i ma ah. n'i ma kunnaja i ka duuru bɛɛ pɛridi koyi a ti kunnaw ta ye kira bɔnnaw bonyali ye diyagoya ye nin ka ko an fɛ dɛ n'a ma kun i fɛ kana da kalan ma kalan i sɔgɔsɔgɔtɔ kuranɛ ka bɔ i nunwo fɛ ni kira bɔnnaw dɔgɔyara i bolo fo k'i sa kira yɛrɛ ko ten a ko hali ni mɔgɔ min ye ala bato san ba kelen i k'a tile bɛɛ sun k'a su bɛɛ ɲɛnamaya i satɔ u k'i i saga kantigɛ i seli lahaya kantigɛ ala ye ko mɛ ko n'i nana lahara k'ale bɔnnaw juguya t'i dusukun na k'a ka haramuya ala b'i ka bato bɛɛ kɛ fu ye a b'i ban i ka bato bɛɛ la k'i don jahanɛmɛ kɔnɔ ne b'aw ɲininka o maa min ye gouvernement baara kɛ a b'a ka sara ta n'a retraitera jɔn b'a ka pension ta n'a balolen bɛ a yɛrɛ tɛ wa bon n'a fatura jɔn bɛna pension ta a kɔfɛ a muso n'a denw a bɔnna o jarakɛ de fatura non jarakɛ a ka ye kana sa siya wɛrɛ de fatura siya wɛrɛ de fatura mais jarakɛ o i n'i ka sonya bɛɛ i ni ala cɛ i bɛ se ka taa nin ka pansiyɔn ta wa cɛ i mana fɔri sunyali la cogo o cogo jarakɛ i b'o t'o bolo koyi i b'o to o bolo dɛ o to yen n badenw mɔgɔ min ye dugu tu tigɛ ka jinɛw gɛn ka waraw gɛn ka sigi dugu kɔnɔ maa wɛrɛw nana ka na fara i kan dugu kɔnɔ tu tigɛbaga n'a fatura ni laadiriya bɛ yen dugutigiya bɛ di jɔnw ma a bɔnnaw tɛ wa ah fama lakum kayfa tahkumun yawa tɛ nin yɔrɔ wɔlɔla nin wɔlɔla nin wɔlɔla ah mais mun na an bɛ kira bɔnnaw jɛ kira tiɲɛ la kuma de bɛ yan o kuma de bɛ yan o ayiwa yawa tɛ ni baarakɛla y'a ka pension ta a denw ye pension ta a kɔfɛ a salen Ah. dugutigi y'a ka tu tigɛ k'a ka dugu sigi Ah. a fatulen a denw ye dugutigiya ta a kɔfɛ Ah. mais pourquoi kira de y'a ka dugu tu tigɛ Ah. k'a jinɛw n'a waraw gɛn Ah. mun na de a bɔnnaw an b'a fɔ n k'an b'u ta minɛ u la de ayiwa ayiwa e ye sirifu de ye an karamɔgɔ an karamɔgɔ hali n'an taara ka na ne b'a fɔ ala ma ko ne kɛ maninka ye kɛ ne kɛ jabate ye ne bɛ n ta in fɛ tan ne bɛ n ta in fɛ tan ala i ni ce i y'a diya ala i ni ce he n'i y'i jɔtɔ i ta in na dɛ ah. i b'a sɔrɔ defo dɔ b'i ta in na dɛ n'i y'i jɔtɔ i ta la ka taa nɔrɔ sirifu ta la defo dɔ b'i ta la ala ka hakili ɲuman d'an ma olu de ye diinɛ tigi ye bi min b'a golo kan n ko min bɛ kiraya golo kan kira wɛrɛ tɛ na bilen dɛ mais kira ka kiraw bɛ na ala ka kira tɛ na bilen mais kira mamadu ka kiraw bɛ na nin ka kan ka walawala i ye bilen e yɛrɛ m'a fɔ k'i bɛ segu ka ban maninka de bɛna bamanankan fɔ e seguka ye kira kira kira ne hakili la ko ci cira cila de ko don min ye ci kɛbaga ye o de kɔtɛ ya ɔ ala ka ciden ti na bilen mɛ kira mamadu ka cidenw bi na kira mamadu ka ciden dɔ de ye sarifu usman madani hayidara ye ee ciden tɛ se ka ban koyi cidenw bɛ yen dɛ mɛ ala ka cidenw de datugura nabiɲumanw de datugura mɛ cidenw ka cidenw olu bɛ yen kira ko kisi nɛɛma bɛ ala ka kira ko san kɛmɛ o san kɛmɛ ko ala bi mɔgɔ dɔ na min bɛna nin diinɛ in kurakuraya kɛbagaw bolo o san kɛmɛ laban min n'an b'o la bi o ciden min nana kira ka cidenw na o de ye asɛyidu sarifu usman madani hayidara i sɔnna ala de y'a kɛ i banna ala de y'a kɛ a diyara i ye wa a diyara ala ye n'a ma diya i ye wa a bɛnna ala ma e bɛ se ka mun kɛ ala y'a kɛ wa ala y'a k'a fo ukuba foyi t'a kɔfɛ ala k'a ɲɛnama sɔmi mɛ farafinya de y'anw sɔrɔ kuwa n'o tɛ ni ayidara tun kɛra amerikɛn ye han an karamɔgɔ kana siga bilahi maliyɛn tun b'a bato ko ala don bilahi ni ayidara tun kɛra amerikɛn ye bilahi maliyɛn tun b'a bato ko ala don kana kabakoya ko n ye n kali koyi n bɛna dalilu de d'i ma anw fɛ yan anw ka denmisɛnninw a bɛ yira kuma jumɛn k'u sivilizelen don a bɛ yira kuma jumɛn k'u ɲɛ yɛlɛlen don fo kuma min na n'u ye jɔlɔkɔba dɔ don u kan na ko siyɛnni min ma don wulu kan na o de b'u kan na ka sɔrɔ k'u tulo sɔgɔ ka buguli don a la ka sɔrɔ k'u ka kulusi yoroyoro k'u bobara bɔ i b'a fɔ ko warabilen warabilen bobara lankolon e yɛrɛ ta lankolon mɛ u b'o kɛ kuma jumɛn k'u bɛ ka amɛrikɛn de ladege u bɛ u t'a kɛ amɛrikɛn ladege la mɛ u bɛ ka amɛrikɛn kalite jumɛn ladege amɛrikɛnw ka de mɔgɔ dugumataw u ka mɔgɔw minnu tɛ jatew fɛ u ka bari kɔnɔ mɔgɔw anw ka denmisɛnninw b'o de ladege yan wa o de b'o tigi yira ko valɛri b'o la o tɛ tiɲɛ bɔn ni ayidara tun kɛra amerikɛn ye a tun bɛ kɛ amerikɛnw ka mɔgɔ peremiyɛ peremiyɛ sugandilenw de ye kisɛw la kisɛ ayidara tun bɛ k'o de ye bɔn n'a tun kɛra o ye amerikɛnw tun b'a mankutu k'a valorize k'a bonya yira diɲɛ na maliyɛn tun b'a bato sabu n'an y'u ka gulɔminnaw ladege o de y'an kɛ peremiye ye yan o tuma u ka peremiye an tun b'o bato de mais de fait que a kɛra maliyɛn ye ee a banna a banna hali ni mɔgɔ min kun kɛra farafinna kira ye n'i ma kunnaja i tɛ mɔgɔ sɔrɔ sango n'i kun kɛra maliyɛn ye la ilaha illallah ala ka hakili ɲuman d'an ma n'o tɛ ayidara ye min kɛ mali la jɔn y'a ɲɔgɔn kɛ jɔn y'a ɲɔgɔn kɛ ala ka diinɛ la jɔn y'a ɲɔgɔn kɛ heyi kan'i sanga hayidara ma sa walahi fadenya ye malobaliya ye n'o tɛ min b'i ɲɛ i b'o dɔn fali faden tɛ ɲɔgɔn mɛn dɛ fali faden tɛ ɲɔgɔn mɛn yanni i k'a fɔ i b'i sanga hayidara ma n'i ye ko ye ni finiba don ye walima mobili san ye walima ni kumajala ye hayidara ye baara de kɛ i yɛrɛ ka baara kɛ

diferansi bɛ min silamɛya ni kafiriya ni ɲɔgɔn cɛ aw ka du kɔnɔ ni karamɔgɔya min kɛra o ye anw jɛra o kɔ ni karamɔgɔya min kɛra o ye an jɛra o kɔ i denmuso ɲininka a n'a terimuso bɛ ɲɔgɔn ɲininka de k'u ye joli kɛ naji ye k'u ye joli k'e ye joli kɛ naji ye i b'o kɔrɔ dɔn wa k'a ye kɔnɔ joli tiɲɛ karamɔgɔdenw bɛ ɲɔgɔn ɲininka tan de k'e ye joli kɛ naji ye i b'a naji bɛɛ min jahanama kɔnɔ i b'a bɛɛ min jahanama kɔnɔ ala ka hakili ɲuman mɛ hayidara denw de b'u disi gosi an wolol'aw de cɛla ye an mɔl'aw de cɛla ye jɔn bɛ se k'an bolo jigin k'i ni ne jɛra ko dɔ ma ko min tɛ se ka lakali ayiwa ni min ye n sutura ala kana a to i la ee dɔnnibaa denw o bɛ kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman maliyɛnw ala k'a ɲɛnɛma sɔrɔ hayidara de ye karamɔgɔ kelen ye diɲɛ bɛɛ anw bɛ min dɔn min b'a bolo kɔrɔta ko kabiri ala ka n da ne ma deli ka n bolo ja n danfɛn dɔ ye ko ɲɛ ma i k'a di yan walima a juru don n na ni n delila ka n bolo ja min ye n'i ye n sutura ala kan'i sutura hayidara de b'o fɔ n'i bɛ se a fɔ kɛ fali faden ye ɲɔgɔn mɛn ya n'i bɛ se a fɔ n'i y'a fɔ sisan bilayi dɔ b'i da de mɛ hayidara de b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna jamakulu cɛ la diɲɛ bɛɛ ɲɛna kabini ala ka n dan n bolo ma deli ka ja ye ayi au contraire bolo bi karamɔgɔ b'a bolo ja jɔn ye faamaw tɛ wa mɛ faamaw mali faamaw de bɛ taa hayidara deli a ka so mali faamaw de bɛ taa hayidara deli a ka so an ka balontannaw ka tagali dɔ la siɲɛ dɔ la u ka balontan dɔ la u taara dugawu ɲini karamɔgɔ tɔw fɛ u nalen hayidara fɛ u ko hayidara an taara dugawu ɲini tɔw fɛ nka e ta ye e ta ye siɲɛ fɛn fila ye dɛ an nana dugawu ɲini wa an mako bɛ dɔ la i k'a d'an ma bilahi bilahi

ka kɛ hinɛbaanci ye ka kɛ makaribaa ye muso dɔ a den den cɛ fatura denmisɛnninw de b'a bolo waati gɛlɛyara a ma a ye fan bɛɛ konko setigi dudaw la foyi ma ɲɛnabɔ dɔ ko a ma k'i jilaja ko i ni Ayidara ka ɲɔgɔn ye ko n'i n'o ye ɲɔgɔn ye k'i bololankolon tɛ bɔ o ka so ayi o ye sirifuw taala ye mɔgɔ ye sirifuw taala ye a mɔkɛ dɔ ko ten n'a y'a tasa kɛra useyini don wa u y'a alasan don wa a fila dɔ la kelen don u y'a lakɔlɔsi a la ko a ma deli k'a fɔ delilikɛla ma ko ayi asan don wa ala k'a n'i sara an karamɔgɔ ko asani don u y'a ɲininka ko mun na a ko ko ale bi maloya ko ale bɛ k'a bolo ja ala ye ko ala k'ale sɔn ko ni delilikɛla nana ale fɛnɛ ma k'ale k'a fɔ o ma ko ayi ko ale bɛ maloya o la n'i bi ka ala deli dɔ nana e deli k'e k'a fɔ o tigi ma ko a tɛ n bolo ti maa bololankolon nabila sɔn ti pan a den ka ŋunuma misibakɔrɔ tulikɛla n'o den ma tuli kɛ a tɛ ah. kɛɲɛ bagabagali la kabiri ala ye diɲɛ da ji bi boli folonkɔrɔ de fɛ n badenw muso in nana an karamɔgɔ fɛ yen ah. u ye sira d'a ma a yɛlɛla karamɔgɔ nɔfɛ sanfɛ a nana a ko hayidara a ko n cɛ fatura ah. den fitininw bɛ n bolo waati gɛlɛyara hali balo tɛ yen karamɔgɔ ko a ma ko ee a ko aja a ko i garijɛgɛ diyara koyi a ko dɔ nana wari dɔ di yan sisan o bɛ karamɔgɔ kɛrɛfɛ hali a ma wuli a ma bila a kun o wari lasiri dalen kɔrɔ karamɔgɔ y'o ta k'o da muso tigɛ a da muso tigɛ yɔrɔ min na bilayi ni muso ɲɛ dara a kan a kirinna de a binna u nana ji kɛ muso kan k'a ta ka na n'a ye kɛrɛfɛ k'a fifa muso ɲɛma tigɛlen u ye wari kɔnte 5 miliyɔn 5 miliyɔn bilahi muso tagamana ka yɛlɛ escalier sanfɛ wari dalen a tɛgɛ kɔnɔ a dɛsɛra ka tɔgɔma ka jigin gardiw y'a don u kɔngɔn de la jɔn b'i ko hayidara jɔn b'i ko hayidara

a ni a ni maa man kan bilahi a ni maa man kan mɔgɔw t'a dɔn de o a y'o de fɔ a ka kuma la ko fɛn min kɛra bɔrɔ kɔnɔ k'a ma k'a kɔnɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye mɔgɔw ɲɛ don bɔrɔ kɔnɔ fɛn na o de ye mɔgɔw ɲɛ don a la a ma dɔn a ma dɔn hayidara ɲɔgɔnna bɛ na san kɛmɛ o san kɛmɛ siɲɛ kelen de san kɛmɛ o san kɛmɛ siɲɛ kelen ayi sɛnɛgali karamɔgɔba dɔ ni walada in na sɔrɔ bilen yɛrɛ wa sɛnɛgali karamɔgɔba dɔ a donna kalowa de la a ka mago dɔ ala wele kama ni ala wele in bi jaabi a bi kira de ye sugo la an karamɔgɔ a nana kira ye kira ko a ma ko i ka baara ɲɛna nka k'i ka mago sɔrɔ ka duwawu jaabi min bɛ n ka golo kan mali la i bɛ t'o fɛ yen ko ne ko k'a ka duwawu k'i ye n'o ye hayidara ye karamɔgɔba in a bɔra kaliwa la ka na mali la bamakɔ an karamɔgɔ fɛ yen a ko kira ko ko n ka na i fɛ yen i ka duwawu kɛ n ye karamɔgɔ ye dugawu k'a ye a ka sejuru kɔnɔna na an karamɔgɔ fɛ yen bankɔni na don dɔ la a nana foto dɔ dulonnen sɔrɔ kogo la karamɔgɔ ni fancini mahamadu madani hayidara karamɔgɔ n'o foto don u fila bɛɛ bɛ dulokiba bin kɛnɛ na karamɔgɔkɛ in y'i jɔ ka fancini lajɛ k'a lajɛ k'a lajɛ a ye mɔgɔw ɲininka ko nin ye jɔn ye u ko k'an karamɔgɔ den don karamɔgɔkɛ in y'a lajɛ ko a ko nin tɛ balo la mɔgɔw ko ko a fatura a ko nin tɛ se ka balo ko sabu tile fila tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ waati kelen ko fa in ye tile ye den in ye tile ye tile fila tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ waati kelen ko diyagoya den in b'a bila karamɔgɔ ɲɔgɔn fila tɛ na diɲɛ na ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ k'u sanga a ma k'u ka sabali u ni hayidara tɛ kelen min ye mɔgɔw mara sa k'a bɔra sizɛmu ane la i ni ala cɛ kalanko bɛ hayidara ka yɔrɔ kalanko jumɛn bɛ yan hayidara ko kalanko jumɛn b'a la kalanko kisɛ kelen tɛ hayidara ko la dɔnniko de bɛ hayidara ko la watakulaha wa yu'allimukumullahu ala y'o de fɔ siran n ɲɛ n'i siranna n ɲɛ n b'i ladɔnniya imaamu shafi shafi n'a tun bɛ kalan kɛ n'a bɛ durusili kɛ a bi n'a ye kitabu dayɛlɛ a b'i bolo da fɛyi fan dɔ in kan yan walasa a ka se ka nin fan dɔ in durusi ka kalan ka ɲɛ a ka don kunkolo la n'o tɛ n'a y'a a fan fila bɛɛ dayɛlɛ a bɛɛ bi don a kunkolo la ɲɔgɔn fɛ mɛ don dɔ la imamu shafi'i a taamatɔ kare kɔnɔ a kun yɛlɛnna ka dɔ ye muso dɔ ye a ka etazi balikɔn na ka o sen dulondulonw ye o yɔrɔ bɛɛ a y'i kun jigin nka k'a ta o don ma fo ka taa se waati jan imamu shafi'i

k'ale taara damakasi a karamɔgɔ wakihu la ko sabu k'a ka durusili bi ka gɛlɛya a ma ko wakihu ko ale ma cogo di ko a y'ale bilasira de ko ala ko ta ko i yɔrɔ janya u la o to yen fa akbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'da li asim k'a ko ale ma k'i k'a dɔn ko dɔnni nɔɔrɔ de don nɔɔrɔ de don ala ka nɔɔrɔ don wa ala t'a ka nɔɔrɔ bila ala kotala si dusukun na Ah, o- an ka karamɔgɔw lajɛ kɛ Ah, u lajɛ hayidara siranna ala de ɲɛ ka ala de dɔn ka siran ala ɲɛ ka jɔ ala ka diinɛ jigi kɔrɔ ka tiɲɛ fɔ faamaw ko a b'a u b'a fa a ko n jɛnna n'o ye hali ni kɔngɔ b'i sɔrɔ a ko n jɛnna n'o ye fɛn bɛɛ dara a kan a ko n jɛnna n'o bɛɛ ye nka ne bɛ to ala kɔ n bɛ ala ta fɔ kun lillahi kama yuridu yakun laka kama turid ala y'o fɔ musa fɛnɛ ye don dɔ la musa taara bagangɛn de la a y'a sɔrɔ sunɔgɔ bɛ musa la a bɛ kungo kɔnɔ bagangɛn yɔrɔ in surukuma yɔrɔ don sunɔgɔ tora a bɛ musa sɛgɛn musa y'a ye n'ale sunɔgɔra suruku kan'a ka bagan dun musa y'i kolo gɛlɛya nka sunɔgɔ t'a ka juru to mɔgɔ la sɔɔni musa tora a bɛ keleku musa ye ala minɛ k'i da ko ala bagan filɛ i kɔrɔ ne musa ye n da musa sunɔgɔra f'a fara a wulila tuma min na a y'a sɔrɔ a ka bagan gɛnbere bɛ suruku bolo k'a ka bagan kɔlɔsi musa ko ala nin ye kabako ye dɛ ala ko musa kabako tɛ kun li kama uridu akun laka kama turid musa a ka di ne ye cogo min na n'i y'a kɛ n ye ten a ka di i yɛrɛ ye cogo min na ne b'a k'i ye ten a ka di ala ye cogo min na hayidara y'a kɛ ten a fɔra ale de ma ko ko mɔgɔ si kana a lamɛn hali ni mɔgɔ taara a ɲininka a siso kɔnɔ ko seliji farida ye joli ko a k'a dadi don tuma min na dɔrɔgu kisɛ ka y'i bolo mali la yan o kunko ka nɔgɔ hayidara ka waajulu kasɛti den kelen kun yelen y'i bolo kan ka mɔgɔw b'a la hayidara ko cogo di ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ a fɔra ko mɔgɔw ka mabɔ min na hali u kana taa ɲininka seliji farida ye joli ye k'a sispan ko a kana ala ta fɔ mɛ bi mali jamajɛ kɛnɛ min ka bon n'a kɛnɛ bɛɛ ye ale de ka jama bɛna o kɛnɛ fa ka tɛrɛn fa ka tiribini fa ka gazɔn fa ka tila ka kɛnɛ kɛnɛmala bɛɛ fa f'a bɛ fɔ ko karamɔgɔ an ka fatiya ta jama min bɛ dugu kɔnɔ ka na n'o nana u bɛɛ tɛ kun yan ala m'a k'a ye nka nin bɛɛ kɔfɛ dɛ i bɛ tila ka dɔw ye ka kuma wɛrɛ de fɔ ala ko tew alazina kafaru anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun i bɛ dɔw de ma ɛɛ n'i y'a ye nin jama bɛɛ b'a bolo ɛɛ jinɛ wurudi de b'a bolo e ka kɔlɔsi de juru tigɛra wa ɛ ni jinɛ wurudi b'a bolo i yɛrɛ tɛ dɔ kɛ mɛ n'i y'a mɛn maa o maa da ko jinɛ wurudi bɛ ayidara bolo an karamɔgɔ fo n'i sirann'a ɲɛ walima i maloyar'a ma n'o tɛ a fɔ a tigi ma ko tun tigɛr'i la kafiri wo bilahi i ye tiɲɛ fɔ ɛ pasiki fɔlɔ jinɛ wurudi b'a bolo a n'e jɛra k'a kɛ wa a n'o tɛ maninkaw ko tɛ dɛ lolan k'a fɔ nin ye sɛji ye nka nin ye kolonsɛ ji ye o sɛ si ma bɔ i ɲɛ na dunan k'a fɔ ko nin ye sɛ naji ye o bɛ faamu nka nin ye kolonsɛ naji ye o sɛ si bɔlen i ɲɛ na n'i ye mankan mɛn ko jinɛ wurudi b'a bolo i n'a jɛlen bɛ a la o ɔ ne dun n'a jɛlen t'a la ah. e dun ko i kun fɛ ten ko jinɛ wurudi b'a bolo ah. i bɛ k'o fɔ mun kama jama in don wa aa o tuma jaa e dalen bɛ jinɛ de la ka tɛmɛ ala kan a b'e kɔnɔ ko ala tɛ se ka nin jama ɲɔgɔn di mɔgɔ ma e dalen b'a la ko jinɛw de bɛ se maa min dara jinɛ la ah. n'a ma da ala la o ye jɔn ye. Eh, a t'a to a ma taa wala

nam gɛlɛya ko in b'i ba o nam gɛlɛya i tigɛ min filɛ ne tigɛ don dɔ tumu fana don ko i tɔɔrɔ yafa ma i tigɛ filɛ tigɛ min kɔnɔ don dɔ tumu fana don tumu ba naani tumu kɛmɛ naani tumu bi naani ani tumu naani o de bi adamaden kelen dun kaburu kɔnɔ k'a ban tumu damaw bɛ tila ka ɲɔgɔn dun k'a ban k'a tɔ to tumunin kelen mɛ i b'a dɔn tumu ka dunni bɛ laban min na adamaden na adamaden nɛn tumu bɛ adamaden farikolo bɛɛ dun k'a ban o tɛ se nɛn ma ko sabu k'a nɔgɔlen don ko sɛgɛ b'a la da in donna fɛn na a man ka don min na da in ye fɛn fɔ a man ka min fɔ tumu bɛ ɲugu a la billahi hey i janto i nɛn na lisanuka hasaduka illam takul yakuluka i nɛn y'i ka wara ye n'i m'a dun a b'i dun i janto i nɛn na a man ɲi kow bi ban an bɛna da kaburu kɔnɔ yanni ka da kaburu kɔnɔ ne fa jɔ k'a bila ne ba a jɔ k'a bila n'o tɛ ni an ka etazi ninnu a e ala o t'i ta ye sa o ye mɔgɔw de ta ye walahi don dɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ a y'a su don a ka cɛso kɔnɔ bilahi buguso don n'o tɛ ni karo dara a la cɛso bi valɛri bɛ bonya cɛsotigi ma i ka titiri fɔnse o de bi kaburudo na i kelen pewu fɛn wolonfila bɛ yen k'o b'a nɔɔrɔ k'a fɛrɛ i janto a la i k'o labaara yan ni waati in cɛ a man jan koyi ala jɔn dɔ ani cɛkɔrɔba dɔ bɛnna a ko cɛkɔrɔba ma a ko bɔ a ko i si bɛ san joli la cɛkɔrɔba ko a ko si bɛ bi wɔɔrɔ la bi a ko alahu akubar a ko o tuma nin ye san bi wɔɔrɔ ye e bɛ ka tɔɔma k'i kunda lahara kan

kɔnɔnajɛya bato la kɔnɔnajɛya k'i kɔnɔ jɛya ala ko la k'a kɛ kɔnɔnajɛya la k'o bi jɔn ka kaburu fɛrɛ a b'a nɔɔrɔ mɛ kɔnɔnajɛ ye joli ye an dɔw tɛ ala bato fo n'an bi tanu an t'a bɔ k'a di fo n'an bi tanu

ala batoli la ni kɔnɔnajɛya ye ko siga foyi t'a la fo ala ka kodɔn falen o dusukun na ka kodɔn bange a dusukun na min bɛna sabati a nɛnkun kan i b'a dɔn n'a kuma na siga t'a la ko kodɔnna don o to yen seyidina ali don dɔ la ale dalen tora a sugora k'u nana seli kira kɔfɛ misiri la seli salamu bilara ale bɔra ko a bɛ taa so ale nana muso dɔ jɔlen sɔrɔ misiri da la segi falen don tamaro la muso in bolo muso ye tamaro segima d'ale ma sugo la ko t'a di kira ma k'a k'a tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ale ye tamaro segima minɛ muso bolo ka t'a di kira ma kira ye tamaro den kelen bɔ tamaro in na k'o bila ale da kɔnɔ ale y'o ɲimi n'o timiyara ale da ale ko kira ma sugo la ko a ko kira ko tamaro in ka di dɛ i tɛ kelen fara a kan ale y'o fɔ yɔrɔ min na dɔrɔn fajiri wele kan o ye ali kunun ka bɔ sunɔgɔ la sugo tigɛra ali ye seliji ta ka na seli a y'a sɔrɔ kira fatulen don ah. nka a don seyidina umar ale de ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye ali nana seli umaru kɔfɛ misiri la ah. fajiri seli banna ali bɔra ko a bɛ taa so ah. a ye min ye sugo la a nana o tigi ɲɛnama jɔlen sɔrɔ misirida la segi tamaroma b'a bolo a ye segi tamaroma di ali ma ko taa nin di umaru ma k'a k'a tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ sisan o ye kɛnɛjalan kan de a nana tamaro di umaru ma umaru ye tamaro den kelen ta k'o bila ali da a y'o ɲimi n'o timiyara a da a ko umaru ma a ko umaru a ko nin tamaro ka di dɛ a ko i ti kelen fara a kan ayi umaru ko a ma a ko ali ni kira tun ye kelen fara a kan ah n yɛrɛ b'a fara a kan a ko nka kira ma fɛn fara a kan ah ali nin k'i bɔ ah umaru ali ko alhamdu a ko alahu akbar a ko umaru a ko wayu don wa ou bien i fana sugora tan de ayi ne ye sugo ye cogo min na e ka na a fɔ ten ah a ko ali a ko wayu tɛ ayi n yɛrɛ ma sugo a ko nka mumini n'a y'a kɔnɔ jɛya ala ye ala bɛ fɛn yira a la maa tɔw tɛ min ye wa tɛ an k'an yɛrɛ lajɛ tablo la dɔrɔn hasibu anfusakum kabla an tuhasabu ayiwa bɛɛ y'i ka nin bali sa o an kana mɔgɔ tan ni filanan ye dɛ

foyi t'i kisi i janto duga la i janto duga la a bɛ fɛnba ɲɛ anw ka kuranɛ suran dɔ bɛ yen suratu bakara a tɔgɔ dalen don dugaden dɔ de ka misi la a ni kira ma ɲɔgɔn ye waati kelen mais a ka dugadenya kuma nana anw ka kuranɛ kɔnɔ ka kuranɛ dɔ sura dɔ tɔgɔ da a ka misi la mun y'a kɛ an karamɔgɔ kamalen in fa de fatura ka misinin kelen de to a kɔ yan'a ka fatu a ye misi in kalifa dɔw ma a ye fatutɔ a ye sarangana kɛ a muso la a ko n ye misi kalifa karisalakaw ma ni n den kɔrɔbayara i ka yɔrɔ fɔ a ye a ka taa a nɔfɛ den fa fatulen kɔfɛ n'a taara baara kɛ tile kɔnɔ a bɛ dɔrɔmɛ saba de sɔrɔ dɔrɔmɛ saba ye a bɛna dɔrɔmɛ kelen d'a ba ma a bɛ